Dia daoibh a chairde, tá súil agam go bhfuil sibh ar fad go maith agus go bhfuil sibh réidh don chéad ceacht eile. So, ar an OneNote tá an obair don inniu scríofa, so beimid ag obair ar leathanach 112.

So sa chás seo beidh siad ag caint faoi na féidearthachtaí a bhéas, eh, atá ag na daoine seo agus a bhéas agaibh, i ndáiríre, mar chuid den AE, chun an Erasmus bliain a dhéanamh. Agus an Erasmus bliain, sin an bliain gur féidir leat caitheamh ag déanamh staidéar ar feadh bliain sa bhreis thar lear. So, tá ceisteanna le líonadh isteach agaibh. So, gach duine, beidh sibh ag freagairt an cheist seo, céard é go díreach an clár Erasmus? So, beidh siadsan ag caint faoi an Austauschprogramm, céard é sin? Uimhir a dó, gach duine, cé go díreach a ghlacann páirt i gclár Erasmus agus cad a dhéanann siad? So, tá sibh ag iarraidh cúig shonra. Agus ceist a trí, sin don ardleibhéal amháin, freagair é seo as Gearmáinis, caithfidh mé é sin a athrú sa Ghearmáinis, em, a bhfuil, déanfaidh mé tar éis an físeáin seo, em, beschreiben Sie mit mehreren Details das Erasmus-Programm, so déan cur síos go mion ar an gclár Erasmus, so sin auf Deutsch bitte. So ceist a haon is a dó as Gaeilge, agus éinne atá ag déanamh ardleibhéal, eh,

Tá an program, an clár Erasmus, tá siad chomh tógtha leis is a bhí siad cheana féin, so beliebt wie noch nie, mar a bhí siad cheana féin. Erasmus ist das Austauschprogramm der Europäischen Union. So is é an Erasmus an clár malartú don AE.

As an Ghearmáin amháin, chuaigh níos mó ná, nó chuaigh timpeall 30,000 daoine óga thar lear ar feadh tréimhse staidéir nó chun printíseacht a dhéanamh. So, tá siad ag rá go bhfuil clú agus cáil ar an gclár seo. Sa Ghearmáin amháin, chuaigh 30,000 thar lear anuraidh. Die Erasmus Teilnehmer, so ansin teilnehmen arís, but tá T mór air seo so is ainmfhocal é, so sin na daoine a ghlacann páirt in Erasmus. Wollen Wirtschafts, now an fleiscín ansin, ciallaíonn sé go bhfuil ainmfhocal in easnamh, ainmfhocal in easnamh, ainmfhocal in easnamh, agus, bhiùm, seo an ainmfhocal atá in easnamh.

an eacnamaíocht, nature, an nádir, social, sóisialta, oder Geistes, sin ní púca, sin na ealaíonta, so nuair a deineann tú na healaíonta san ollscoil, so sin na arts, so sin na teangacha, mar shampla, rinne mé céim sna healaíonta, sna teangacha, wissenschaften, eolas fúthu, studieren, so tá tú ag iarraidh na cúrsaí sin a dhéanamh. Deutschland ist das drittbeliebteste Land für Erasmus-Studenten, Tá an Ghearmáin, an tríú an tríur caithfidh tú é a bhriseadh síos tríú tír is fearr do dhaltaí Erasmus. So, ó thaobh an clár de, téann roinnt daoine chuig an Ghearmáin, tá sé an. an tír leis an leis an tarraingt an nó an féidearthacht is mó. Tá sé an tríú tír ar an liosta ó thaobh daltaí ag roghnú an an an Ghearmáin chun an staidéar a chríochnú ansin. OK. So, anois, céard é go díreach an clár Erasmus? Bhuel, tá fhios againn anois go baineann sé leis an AE agus den Austausch agus gach rud. Céard é. Cé go díreach a ghlacann páirt i gclár Erasmus daltaí ó na tíortha seo a leanas, agus ansin ná déan dearmad, siadsan na tíortha, oh, na tíortha breise, ná déan dearmad, tá sé gach duine san AE freisin, so is féidir leat é sin a rá, agus ansin beschreiben Sie mit möglichen Details das Erasmus Programm. Ok, so is féidir leat an téacs a úsáid bhuel caithfidh tú é a

ein Erasmus-Austauschprogramm zu machen. So, is dóigh liom gur féidir libh gach rud a ghoid as an téacs seo chun ciall a dhéanamh as chun píosa Gearmáinis a chur le chéile. So, má tá deacracht ar bith agat, ná bíodh drogall oraibh ríomhphost a sheoladh chugam agus tiocfaidh mé ar ais chugaibh chomh tapaidh agus is.